Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidio Rí-Rá.
Dia daoibh a chairde agus fáilte ar ais chuig podchraoladh na Gaelgals. Liomsa Clíodhna Nic Dhufaigh agus tá Aoife liom agus chomh maith leis sin tá Aoife.

Dul i ngleic leis an, b'fhéidir, an lagmhisneach, b'fhéidir, a bhaineann leis sin, má tá sin ceart dom a rá. So, inis dom, an bhfuil aon rudaí, is dócha, ar leith a ndéanann sibh sa gheimhreadh, nó aon rud ar leith a dhéanann tú féin Katie? I suppose, an rud is, an chéad rud domsa ná just a bheith airdeallach agus a bheith you know an tuiscint sin a bheith agam dom féin go mbím beagáinín leochaileach sna míonna seo agus go mbíonn saghas an claonadh sin agam a bheith imníoch nó you know a bheith drogallach éirí ar maidin nó éirí in am so just caithfidh mé a bheith um, saghas on guard so na rudaí sin so na laethanta sin a mbíonn you know, éiríonn tú ar maidin agus féachann tú amach an fhuinneog agus feiceann tú an bháisteach nó cibé rud, caithfidh mise a bheith iontach airdeallach agus a rá liom féin an bhfuil mé really ag iarraidh fanacht sa leaba nó an é nach bhfuil mé i ndáiríre in ann éirí. So sin an dá saghas ceist a chuirim orm féin gach maidin agus fiú go bhfuil sé chomh fuar agus go bhfuil sé chomh dorcha agus gach rud, caithfidh mise dul amach. fiú más ar feadh 20 nóiméad nó 10 nóiméad ar a laghad, just kind of a dhul amach agus a bheith faoin aer ar mhaithe le mo mheabhairshláinte féin. So, sin, I suppose, an dá rud is tábhachtaí a dhéanaim, agus ansin aon rud taobh amuigh de sin, it's just struchtúr agus plean a bheith agam ó thaobh na hoibre de, gan an iomarca a dhéanamh, tá sé an-an-éasca nuair atá tú i mbun PhD nó staidéar iarchéime just ó tá mé you know anseo os comhair na teilifíse so déanfaidh mé cúpla ríomhphost nó yeah you know but caithfidh tú na teorainneacha sin a bheith agat just ar mhaithe leat féin so I mean tá mise sa cheathrú bliain so thóg sé roinnt ama orm I'd say I'd say níl níl mé really imithe i ngleic leis ach le b'fhéidir bliain anuas roimhe sin bhí mé caillte go huile is go hiomlán agus chuidigh an phaindéim liom é sin é sin a dhéanamh like na scíthe sin a ainmniú so yeah just saghas a bheith ionraic liom féin a bheith aclaí agus an an an obair a leagan amach you know chomh leathan agus chomh cothrom agus is féidir liom sin an t-aon rud gur féidir a dhéanamh really. Yeah, cinnte agus tá sé suimiúil like Obviously ba rud ollmhór é an phaindéim agus like bhí go leor rud, drochrudaí gur tháinig amach as ach like uaireanta labhraíonn tú le daoine tagann siad amach le rá ó actually chuidigh sé liom XYZ a dhéanamh nó you know, go háirithe leis na, leis na teorainn sin uh, chruthú duit féin um, abair más rud é gur thosaigh tú ag obair ón mbaile don chéad uair, you know, an teorainn sin a bheith ann idir ok, caithfidh mé an ríomhaire glúine a, a dhúnadh ag leathuair tar éis a cúig mar má fhanaim air bheith ag obair ar feadh na hoíche, so sin is dócha ceann des na dea-rudaí gur tháinig amach as an bpaindéim, is dócha. Aoife, céard fútsa, an bhfuil aon like rud go ndéanann tú, ní hé like agus i gcónaí like, tá mise ar aistear faoi láthair faoi like Silly Little Mental Health Walks agus ní chaithfidh tú like rudaí mar sin a dhéanamh nó like a bheith ag dul amach ag siúl like ceithre uair in aghaidh an lae, but like bhfuil aon rud ar leith go ndéanann tú go háirithe abair sa gheimhreadh nó an t-am seo den bhliain go mbíonn tú, is dócha, airdeallach ar an meabhairshláinte nó ag iarraidh dul amach nó ag iarraidh dul i ngleic leis an kind of, an dorchadas sin nó an gruamacht sin, más é sin an focal ceart. Yeah, I suppose, like, ar an leathanach céanna is bhí Katie ag rá, like, um, so is múinteoir bunscoile mé, so táim ag, ag obair i scoil ach déanaim mo dhícheall chun a bheith críochnaithe sa scoil ag leathuair tar éis a ceathair agus cibé obair atá déanta, tá sé déanta agus níl mé ag iarraidh, like, rudaí a thug abhaile liomsa nó you know like na cóipleabhair a thabhairt ar ais abhaile chun like iad a cheartú agus mé ag breathnú ar Netflix mar ansin just tá tú ag obair ar feadh na hoíche. So sin rud atáim an-dian orm féin faoi láthair a dhéanamh just stad den obair ag deireadh an lá oibre mar sin leathuair tar éis a ceathair inár scoil ar aon nós agus freisin tá mé ag iarraidh like rudaí beaga a dhéanamh i rith na seachtaine freisin so uh, dul amach i gcomhair like dinnéar oíche amháin nó b'fhéidir ag dul amach ar siúlóid oíche amháin nó chuamar chuig an seó le Ciara Ní É a bhí i Smock Alley an b'fhéidir coicís ó shin anois. Just kind of rudaí beaga mar sin chun an seachtain a bhriseadh suas mar níl tú ag iarraidh a bheith i gcónaí. ag like just looking forward don deireadh seachtaine an t-am ar fad. Like is breá liom rudaí a dhéanamh sa tráthnóna i rith na seachtaine freisin mar like is lá deas iad sin na laethanta sin freisin. Um so just rudaí beaga mar sin I suppose. Yeah, níl a fhios agam fúibhse, faighimse like an t-am seo bliana go mbíonn tú b'fhéidir níos mó ná an samhradh. Do you know like sa samhradh bíonn like an aimsir like go hálainn bíonn gach duine i ndea-ghiúmar ach an t-am seo bliana bíonn sé probably níos tábhachtaí dul amach agus like bualadh le daoine agus do you know an t-am sin a chruthú go háirithe mar a luaigh tú féin Aoife i rith na seachtaine like ní smaoiním riamh ar aon rud a dhéanamh le linn na seachtaine a thuilleadh mar is dócha táim i mo chónaí faoin tuath so caithfidh mé kind of taisteal a dhéanamh agus just ní bhíonn fonn orm i rith na seachtaine ach um, do you know like tá sé like tá an comhluadar sin níos tábhachtaí agus sin an fáth níl a fhios agam ar chuala sibh seo but like do you know go mbíonn daoine ag labhairt faoi like an méid seo soilse Nollag right agus daoine ag labhairt like mí ó shin chonaic mé tweet le um what's his face Rory Stories agus bhí sé ag rá Jesus like caithfidh tú like do you know like an-mheas a bheith agat ar na hÉireannaigh mar like mí ó shin bhíomar ag labhairt faoi um, géarchéim costais maireachtála agus you know, le billí leictreachais agus anois tá an Nollaig linn like, just tá soilse i ngach áit agus like, is cuma sa tsioc faoi like, na billí leictreachais. do you know, like tá an fuinneamh sin nó an, I don't know, like, is dócha sin an fáth go mbíonn an Nollaig chomh, like, is dócha, what's the word, meallta, mealltach do dhaoine mar is dócha go spreagann sé kind of, I don't know, rud éigin le bheith ag tnúth leis, do you know, so yeah, I'm sure. Caithfidh mise bheith cúramach so. agus bím airdeallach faoi seo, go háirithe like tá mise ag obair eh, ag an tríú leibhéal, so bíonn muidne em, an-ghnóthach an tráth seo don bhliain you know, leis an bliain acadúil a chríochnú agus em, scrúduithe ag teacht aníos. In UCD déanann muidne na scrúduithe em, tr- roimh aimsir na Nollag, yeah, roimh aimsir na Nollag. So bíonn sé really em, gnóthach agus bíonn go leor le déanamh agus ansin like bímse agus go háirithe ag teacht amach ón bpaindéim ní ní mhaith liom diúltú do rud ar bith do you know má má deir duine éigin leat ó buail isteach you know rachaidh muid amach faoi choinne deoch nó dhó á absolutely you know bíonn fonn orm i gcónaí a dhul ach caithfidh mise bheith cúramach because má théim amach bíonn

An, an, an dtuigeann sibh an téarma like the extroverted introvert? Like is Yeah, breá yeah, liomsa yeah. bheith le daoine agus a bheith amuigh agus a bheith sóisialta ach bíonn ormsa saghas like an cadhnra sin a athluchtú anois is arís freisin so Cinnte. bíonn an spás sin uaim le bheith liom féin agus just like Jesus you know like briseadh a thógáil agus ansin tá mé réidh le dul arís so sin taobh eile de nach raibh mé ag súil leis go mbeadh mé

it's just an absolute shit show le
But sin ar rud maithe rud é go go bhfuil muid in ann a bheith fós ag foghlaim faoi na rudaí seo, like ní hé go bhfuil do mheon déanta deimhnithe agat agus tú like fiche a haon fiche a dó agus ag rá like ó bhuel seo mo saol seo an mheabhairshláinte atá agamsa, seo na smaointe atá agamsa like níl mé chun athrú riamh like is is maith an rud é go bhfuil muid like i lár ár fichidí agus fós ag foghlaim fúinn fhéin I think.
Fásann d'intinn leat nuair atá tú ag gol in aois agus sílim gur maith an rud é go bhfuil na dúshláin seo romhat agus go bhfuil tú ag ceistiú an bhfuil mise in ann ag seo mar ciallaíonn sé sin go bhfuil tú ag baint triail as rudaí nua nó go bhfuil you know saghas an comfort zone sin go bhfuil sé á leathnú amach agat so fiú nach bhfuil sé compordach ag an am tá tú ag rá leat féin right tá mé neirbhíseach faoi seo or you know tá mé le grúpa nua daoine níl mé cinnte faoi ach tá tú ag rá leat féin no Is maith an rud é seo mar ciallaíonn sé go bhfuil rud éigin nua á dhéanamh agat agus nuair a bhí mise really ag streachailt le mo mheabhairshláinte, sin an rud a tharla domsa ná d'éirigh mo dhomhan an-an-an bheag. Do you know, ní raibh mórán daoine ann, ní raibh fiú mise ann really leath an am ach bhí sé mo sheomra nó mo theach nó rud eicínt mar sin so nuair atá do do dhomhan ag oscailt suas uaireanta bíonn sé sin like bíonn sé sin eagla, cuireann sé eagla orm ach is fiú é ag deireadh an lae mar you know tá eispéiris nó taithí nua ar an ar an taobh eile dó sin ach caithfidh tú a bheith really cróga I think le tabhairt faoi sin in amannaí mar bíonn sé bíonn sé deacair.
Cinnte, agus like sin rud like agus tú ag labhairt ansin faoi like do dhomhan a bheith chomh beag sin you know agus tú ag streachailt like sin rud gur mhothaigh mise sa tréimhse sin gur raibh mé ag teacht amach as an dianghlasáil ach ní raibh gach rud ar as in like fós bhí um, srianta éagsúla ann so bhí ó thaobh like na na vaccine passes nó cibé rud nó um, you know, so bhí bhí fós cúpla srian i bhfeidhm agus ansin bhí tú bhí daoine ag iarraidh dul amach like bhí an-chuid daoine ag iarraidh bheith like, okay, like, tá an paindéim thart, like, tá mé críochnaithe le sin, like, ní gá bheith buartha faoi a thuilleadh, you know, rachaimid amach like, you know, ceithre uair na seachtaine nó cibé rud agus ansin bhí like, daoine eile ann a bhí like, okay, like, no níl mé really réidh le dul amach, mhothaigh mise go raibh mé sa lár ansin as in

ó 2019 nuair a bhí sé i mBaile Átha Cliath agus ansin just go tobann bhí an méid seo daoine a raibh aithne acu orthu in aon seomra amháin agus bhí tú ag iarraidh agus bhí tú like mhothaigh tú go raibh brú ort a bheith ag labhairt le chuile dhuine nach bhfaca tú but then just ní raibh sin féin bhí sé dodhéanta agus bhí tú ag iarraidh you know dul timpeall le do chairde agus you know is dócha sult a bhaint as ag an am céanna agus sin rud b'fhéidir go mothaím chomh maith le sin agus mé ag iarraidh you know, like, nuair nach bhfeicim daoine agus ansin nuair a bhím i mBaile Átha Cliath cuirim brú orm féin gach duine a fheiceáil nó bímse ag iarraidh rudaí a athrú timpeall ionas gur féidir liom freastal ar XYZ imeacht ag an deireadh seachtaine seo agus ansin bímse like jeez like má leanaim ar aghaidh le seo beidh mé i mBaile Átha Cliath nó Contae Lú ceithre deireadh seachtaine sa mhí agus ansin ní bheidh mé ag iarraidh just you know

just go bhfuil mo shaol anseo anois agus like obviously tuigeann daoine go bhfuil cónaí orm anseo anois, but fós tá cúpla duine ann agus bíonn siad like, oh, like sure, like beidh tú sa bhaile ar aon nós, and I'm like, not really, like, do you know, táim kind of ag iarraidh bheith anseo níos minice ag an deireadh seachtaine agus but arís tá an taobh eile sin ann, obviously tá sé brónach go bhfuil ormsa cailliúint amach ar like rudaí gur mhaith liom freastal orthu, but ní féidir gach rud a dhéanamh really. Agus is is féinchúram é sin freisin, diúltú Yeah. do na rudaí.

sos a ghlacadh agus I think n'fheadar fúibhse ach mothaímse ar aon nós go bhfuil mise like as cleachtadh go sóisialta agus luaigh tusa ansin Clíona like leis an Oireachtas cúpla seachtain ó shin like bhí mise bhí bhí an-time againn oh my god bhí sé thar cionn ach ina dhiaidh agus mise ag tiomáint abhaile bhí mé ag tiomáint abhaile liom féin agus cheap mé i dtosach gur drochrud a bheadh ann ach ar an taobh eile bhí mé ag rá Like, níl aon rud fágtha le rá agam. Do you know, like, níl, níl aon chomhrá ionam níl rud ar bith, so bhí mé just i mo shuí ar mo bhealach abhaile sa gciúnas. Bhí sé ag teastáil mar tá mé chomh as cla. Is mise an duine is measa le like, small chat and ah. networking uh. agus rudaí mar sin, so nuair a bhí mise like, sin an anois an sampla is mó atá you know, a bhí agam ó, ó críochnaíodh nó ó maolaíodh an phaindéim, you know, go raibh an líon sin daoine sa seomra agus go raibh mise ag rá, oh Jesus, you know, níl mé ar mo chompord anseo ach, um, agus freisin caithfidh muid a bheith airdeallach faoi, like, ar feadh dhá bhliain bhí an teachtaireacht sin á gcur amach, like, home is safe. you know, mm. ná té amach aon áit. So téann sé sin isteach fiú mura bhfuil tú saghas ag éisteacht leis, you know, leis na, na dathannaí buí ar an urlár agus spás agus dhá mhéadar. You know, fanann sé sin leat, so tá muid saghas ag iarraidh an nóisean a bhriseadh, so ceapaim go gcaithfidh muid just a bheith I don't know, tuisceanach dúinn féin chomh maith le daoine eile agus a rá, ó, bhuel, mura bhfuil fonn ort dul chuig chuile rud beo, ní chiallaíonn sé sin go bhfuil tú anti-social nó go bhfuil tú zero craic nó, do you know, like, mar uaireanta bíonn daoine ag rá leat, ah, you know, cén fáth nach bhfuil tú ag teacht amach, sin níl aon rud ar siúl, aon rud eile ar siúl agat. Ní gá go mbeadh aon rud ar siúl agam. Yeah, ba bhreá liom dá mbeadh, like,

sna teachtaireachtaí ar Instagram níos inghlactha ná mar bhfuil siad ar aon yeah. like ar aon chorus like yeah. chapter yeah. Ella do you know like ar Snapchat do, like do you know like on passive aggressive ordo do you know like touch sin have been amazing like in pay shit it's like oh well shin can you like drop basic whereas their Instagram like it's calm as chuck it's just like like hey

obair ar feadh na seachtaine and then dul amach gach deireadh seachtaine chun dul ar ais ag obair, chun dul ar ais amach, like just tá briseadh uainn like anois is arís ar nós. Yeah I know like bímse ag breathnú ar dhaoine agus I mean sin an rud eile like tá an chuma orthu go bhfuil siad thar a bheith compordach agus do you know tá mise ag breathnú air agus ag rá Jesus like cén chaoi go bhfuil siad in ann é sin a dhéanamh mar dhá uair a chloig cainte nó comhrá agus tá mise just spíonta caite mar sin saghas just sin just an duine atá ionam ach ar an taobh eile ní fheiceann tú na daoine sin nach nuair nach mbíonn siad amuigh nó b'fhéidir nach bhfuil siad ar a gcompord agus iad you know san ionad oibre tá láidreachtaí éagsúla ag gach duine agus sílim just is iontach an rud é dul in aois le

Cuireann tú go leor fuinnimh amú ag iarraidh a bheith rud é, rud éigin ar bith nach tú féin atá ann. Do you know, like, ag iarraidh ligint ort féin go bhfuil tú thar a bheith sóisialta or, oh yeah, fanfaidh mise ina shuí go dtí ceathair a chlog ar maidin nuair nach é sin atá i gceist.
Um, tá sé kind of ar nós, do you know, arís mar bhí mé ag labhairt faoi, like, faoin t-am seo bliain agus ansin bíonn daoine i bhfad níos airdeallaí ar Ok, abair like dul amach ar shiúlóidí. Ar nós, ar nós a bhíomar sa phaindéim, do you know, go raibh daoine ag iarraidh, do you know, dul amach gach lá agus um, do you know, b'fhéidir like an fón a sheachaint ar feadh cúpla uair a chloig. Like, tá like, níos mó daoine i bhfad níos airde ar sin an t-am sin den bhliain, but i gcónaí like, mothaímse go bhfuil mé ag iarraidh like, ligint orm go ndéanfaidh mé rudaí nach ndéanfaidh mé riamh, do you know, like, oh, like, seachas bheith ar mo fón like, léhí mé like, trí lera like, in na hithe nó you know, like, me chun like, marathon a rithe gin like, mísa nó you know, like, an rud sin nó like, do you know, like, you know, yoga like, tá chun like, air sé chlog agus like, yoga ana but like, ní hiad sin agus like, sin rodí is cotín de viidir go garfur like, chun cín you know, má vín tú log beidir like, bag, it's like, you know, kind of na uh, what's the word? Um, like, you know, like health and well-being, you know, like kind of na, an, an earnáil sin um, gur bíd sin like, na rudí beaga sin gur ggurfar chun cín, but like, ní bhéh mis sem mar ceantas na daine sin riomh agus like, tá mé ag fáil like, tuiscin níos fear ar sin, you know, is in mé like, gur bhhalamsa um,

kind of dul i ngleic leis sin nó na rudaí a dhéanamh like, a oiriúint dó féin agus sin rud atá féilte má nó atá á fhoghlaim agamsa is dócha chomh maith le sin like go leanúnach.
Mm. Cad é cad é do shaghas cleachtas féinchúram Aoife an mbaineann sé le um, make-up wipes.
I just tháinig mé sin in I was like, I'm gonna see this, like, hmm, tá rud éigin like, brewing ansin.
Just do chomhthéacs lads eh, dos na héisteoirí atá ag- na mílte mílte éisteoirí atá ag éisteacht. Em, Bhí muid eh, Absolutely. bhí an triúr againn roinneamar seomra ag Oireachtas na Gaeilge agus bhí eh, dúlra linn an dara oíche freisin nach raibh agus an chéad oíche So ní raibh ach an triúr againn ann an chéad oíche agus tháinig mé féin agus Clíona ar ais chuig an seomra beagáinín níos luaithe ná Aoife agus tháinig Aoife ar ais ag timpeall cúig?
Luath go leor! Bhíomar théis dul a chodladh ag a dó and then tháinig Aoife isteach ag a haoir.

chun cúpla makeup wipes a fháil agus bhfuil a fhios a'd like dá mbeadh mise ansin I'd just be like léim isteach sa leaba ná déan rud ar bith, but no bhí mé just in ann like oh go bhí sé chomh ra. Bhí sé níos gran ná mar bhí sé ag an bhuiide sin.

Ní, like, tá mé ag iarraidh a bheith ag éirí níos fearr ag tabhairt aird ar mo chraiceann, tá, mar níl craiceann iontach mhaith a'msa, but uaireanta, like, nuair atá sé in am chun dul i mo chodladh, I'm just like, nah, fuck it, like, tá mé ag dul i mo chodladh, but tá mé ag iarraidh a bheith ag éirí níos fearr air sin, like, tá na buidéil recommended ag Róisín Joe Whale ann a'msa, you know, ach it's like uair amháin sa seachtain, I'm like, oh yeah, no, beidh sé níos fearr chun é sin actually cur ar mo chraiceann seachas a bheith ag breathnú air agus mé ag fáil don leaba but um yeah no I suppose tá mé ag like ag smaoineamh tá mé ag iarraidh freisin like leabhar níos mó leabhar a léamh ach like tá an cat so like tá tú ag rá like ó níl mé chun dul ar mo fón so tá mé ag iarraidh an méid sin leabhar a léamh ach tá like cúpla leabhar a bhfuair mé don Nollaig an Nollaig seo caite agus tá siad leath léite agam suas go dtí seo so I suppose tá ormsa a bheith níos fearr chun like féinchúram agus rudaí a chleachtadh.
Dá mbeadh mise chun seisiún féinchúraim a dhéanamh anois, déanaim é, b'fhéidir, mar a luaigh tú ansin, Aoife, b'fhéidir uair sa tseachtain nó uair gach coicís, déanaim dath a chur i mo chuid gruaige, déanaim mo saghas, an féinchúram craicinn agus cuirim Will and Grace ar siúl nó rud eicínt, like. you know, ceann de na cláracha sin, like Friends, nó rud éicint nach mbíonn ort smaoineamh faoi agus is cuma agus tógaim mo chuid ama b'fhéidir go dtógfaidh sé dhá nó trí uair an chloig orm like, an, an rud uilig a dhéanamh, but glacaim mo chuid ama mar domsa ní like, luaigh tusa ansin a bheith ag léamh, ní thugann léitheoireacht an suaimhneas céanna dom mar bíonn orm a bheith ag léamh don obair agus don PhD, yeah, you know, so yeah. má bhíonn ormsa rud éigin a léamh de ghnáth bím ag glacadh nótaí ar rud éicint, you know, highlight nó rud éicint mar sin so tá like droch-nasc cruthaithe i mo intinn idir mm-hmm. léamh agus suaimhneas like ní hionann an dá rud like I can't compute so mm-hmm. um, But sílam gur sin an rud is mó a d'fhoghlaim mise ó thaobh like aireachais agus meabhairshláinte de ná tá gach duine difriúil agus is ionann you know seisiún léitheoireachta agus suí ar an tolg do dhuine éigin eile. Do you know, is cuma cibé rud a oibríonns duitse agus like cosúil leatsa, Clíona le like your silly little mental health walks like má oibríonn sé sin duit.

really smog in the year because I was like oh who makes shields so do you know like Nadini agus they should not rest of Ash like Nordic immersion I was like Burmisha didn't distinction in the pandemic um but you're like oh like like more human is fire any agus like me has but like sin rud komala like active in her like nivin really yuri a and of reeve but just

Tá mise i mo bhall de chlub dornálaíochta. Is fuath liom é, ní bhíonn sé éasca ach ní bhíonn áiféala orm riamh tar éis é a dhéanamh. Agus caithfidh tú tú féin a chur ann agus tús a chur leis agus ansin you know tá sé déanta agat agus beidh tú i bhfad níos fearr. Ach cuidíonn sé ach ní hé iomlán an freagra agus is fuath liom nuair a deireann daoine sin leat, 'Ó sure just

Go gcoinne mise bhí ag déanamh like banana bread le linn na pandéime cosúil le gach duine eile agus eh, fós déanaim é agus tá sé you know tá sé an-deas like uaireanta is maith liom just like cuimhneamh siar ar an t-am sin agus just like déanaim é banana bread nó rud éigin mar sin. Caithfidh mé a admháil ní dhearna mé riamh ceann de na you know like na cafés Seapáinise you know go tú like é eh,

do you know, like ofrálaim chun an do you know, an dinnéar a dhéanamh but then like just is fearr liomsa é a dhéanamh, I don't know, just tugann sé like tá sé go maith is dócha arís kind of rud kind of you know, céim ar chéim agus um, do you know, tosnú le comhábhar agus ansin like, é a dhéanamh agus ansin tagann tú amach le like, béile deas nó béile not so deas uaireanta ag brath ar céard atá ann. Um, but yeah, sin rud is dócha tá mise go háirithe like, arís an t-am seo bliana like, um,

Is é cuddle an rud is fearr nuair a bhíonn an aimsir uafásach. Is breá liom é. Ach sílim an smaoineamh seo taobh thiar de, like, fiú an rud ceannann céanna le, like, bheith ag cniotáil, ná nuair a bhíonn d'intinn saghas ag rith timpeall agus ar rothar agus nuair nach bhfuil tú in ann saghas, you know, na smaointí atá ann just, like, everybody just sit down, like, stop! Whereas má tá tú ag cruthú rud éigin, tá tú in ann, you know, ag a thús bíonn na comhábhair agat agus, you know, agus ansin ar deireadh bíonn

go mbíonn an méid sin á smaoineamh agam agus na smaointe seo agus ráitis agus gach rud ach an rud a chuidíonn liomsa ná líon na bhfocal a fheiceáil ag bun an scáileáin. Bhfuil tú in ann an dul chun cinn sin a fheiceáil? So sílim gurb é sin an smaoineamh céanna taobh thiar de bheith ag cócaireacht agus fiú like, is breá le mo chol ceathrair a bheith ag garraíodóireacht.

ar ais in an áit cheart agus cuireann sé kind of sort suaimhneas, suaimhneas, fiú, ionam, like, do, I'm kind of at peace with it anois, like, um, like, fiú just, like, tasc beaganna sin, um, like, thaitin checklists go mór liom, no, like, to do no to-do lists, um, yeah, uh, anyway. Love a good to-do list.

Tig trá! Yeah, absolutely. Ní áit eile, like. Agus tá tithe ann freisin, um, like, bhfuil is na tithe a dhéanann, like, léiriú iontach, ach déanann siad ar son carthanachta éigin é. Um, is breá liomsa agus le mo chol ceathrair Andrea, is breá liomsa gabháil ag tiomáint timpeall agus just literally sin é, just ag breathnú orthu. Yeah.

ag an am seo den bhliain a bheith ag rá, you know, beidh an Nollaig go hiontach agus beidh gach rud thar a bheith Nollaigiúil agus festive agus, ach ní gá duit rudaí móra a dhéanamh le sult a bhaint as, you know. Mm, cinnte. Um, but like sin an fáth go mbíonn mí Eanáir níos gruama ná aon mhí eile mar like níl aon rud agat. le bheith ag tnú leis you know it's like well or er, like I don't I'm leaning bay and last year we can lie lie in a breeze so basically so, yeah, like session session fail a breed in her commission um, but yeah like I, I, I know like Jen Gil like Lumiana cause like tattoo taste like I get her fat of like done no logos and shin being on

na rúin athbhliana do you know go mbíonn daoine arís ag iarraidh like feabhas a chur orthu fhéin seachas aire a thabhairt dóibh fhéin do you know sin like rud arís is kind of rud atá díolta ag an earnáil sláinte is b'fhéidir um, domsa but point actually really cliste níor smaoinigh mé faoi riamh deirtear leat like chun feabhas a chur ort fhéin seachas aire like i gcónaí tá sé like oh like caithfidh tú meáchan a chailliúint nó caithfidh tú like you know do míle míle céimeanna a thabhairt isteach ach níl an kind of nós taobh thiar dó ráite really like chóir go mbeadh sé sin ar mhaithe le aire a thabhairt duit féin ach níl an bhéim ar an taobh sin in aon chor. Mm-hmm. Tá sé nós I think muin sé nós nuair dhéanamh daoine like dry January, it's not really your nose. Uh, well probably like that's probably I think she don't can sin is like la agus la it's like latin the year ar hort do hain because fi me stoka try maku I mean in all like no um but I think on rud a reach it's kind of gur féidir leo a rá go ndearna siad é agus go bhfuil siad tar éis feabhas a chur orthu féin toisc nach raibh siad ag ól ar feadh míosa. Yeah, I don't know. I'm sorry, ach bíonn deoch ag teastáil i mí Eanáir. Sorry, tá mo bhreithlá i mí Eanáir. Like, caithfidh mé deoch. Thar aon mhí eile. Yeah, bíonn.
Do you know, like,

Like, sin é, má tá tú ag iarraidh Dry January a dhéanamh, absolutely, ach má tá tú ag ag iarraidh é a dhéanamh just ar mhaithe le cloí le, I don't know, like, you know, saghas faisin éigin nó, you know, hashtag éigin, ní fiú é, mar ní ní críochnóidh tú é, agus ansin beidh tú in ísle brí ansin ag rá, á, ní raibh mé in ann é a chríochnú nó, you know, ní raibh mé in ann cloí leis. Yeah, You know, can't forget. cé rud atá tá- agus bíonn sé thar a bheith gruama agus níor

Beidh sé, beidh mise réidh I'd say i mí Eanáir, beidh mé saghas mar a dúirt mé ansin like airdeallach fúm fhéin agus ag rá yeah no tá tú in ann lá duvet a bheith agat ach ina dhiaidh sin caithfidh tú dul amach agus aire a thabhairt duit fhéin mar tuigim gur saghas slippery slope atá ann domsa ar aon nós.
Bhuel, tá 27 ag druidim liom i mí Eanáir, so beidh mé ag dul go, chaith mé sin. Bliain mhaith a bhí ann domsa, mholfainn go mór 27. Ok, cool.
Tugann sé sin dóchas dom. Bhí 26, mholfainn é. Bhí 26 actually alright dom. 26. 26, yeah. Peileadóir Ciarraí é sin.

like bhí like scrúduithe againn ag an Nollaig nó bhí don Ardteist like bhí na mocks againn and then ar an ollscoil bhí na scrúduithe againn i ndiaidh na Nollag so like bhí gach duine ag staidéar um so anois agus mé i mo dhuine fásta just níl aon níl aon teorainn liom i mí Eanáir do mo bhreithlá so seachas an cuntas bainc probably but Well más maith leat bouncy castle a fháil i mbliana. Oh yeah.
Lean ort.
Thac- Thacóinn Jane. le sin.

na Gaelgals. Ok, just caveat beag, right, níl, níor bhuail mé le Rachel go fóill, sílim. Ok.
sa bhfíorshaol.
Tá aithne cineál, like, bhuel, roinn mé seomra le Dúlra agus le Aoife agus leat fhéin, tá aithne mhaith agam ar Róisín, ach má fhaighim na rudaí seo mícheart, le bhur dtoil, ná tar dom na bia. Tá siad, tá siad, Ginearálta go leor. Tá siad ní hé ní hé go ní hé gurb é le cén star sign é an duine seo. Okay, all right, okay. Well, faoin, like, níos mó faoin like, meon agus an chúlacht agus like,
just ní mé gurb Well- é cancelled. sin áit. Jenny Níl tú cancelled. Déanann mise an art péist go léir so. Ah, okay, go breá, yeah. yeah. Okay. Cén ceist? Ok, actually fágfaidh mé sin go dtí an deireadh, 'cause I think go mbeidh siad an-deas. Um, ok, cén bhliain gur tosaíodh na Gaelgals mar thogra?
Mar thogra? Yeah, so like an leathanach Instagram. 2018?

An t-aon slí a bhí sé sin ar eolas agam ná bhí ár bunadh céime i Meán Fómhair 2019 agus thosaigh an leathanach díreach roimh ré like an tsamhraidh sin.
Ba chóir go raibh sé sin ar eolas agam acu. Níl rud ar bith le cailliúint agamsa ach tá cosúil le amháin. Seans mhaith is mó an spás i nGaeilge atá an teacht anseo, Katie.
seo sure is seo comórtas don Ok, Katie, cén tíortha ina bhfuil na Gael Gals atá thar lear faoi láthair? Tá triúr acu.
Sinéad i gCeanada. Yes. Tá Rachel in ceann de sna tíortha sa UAE.

dúlra. Dúlra, agus cén aois í Dúlra? 25?
25, yeah. Yeah.
No.
Buille faoi thuairim a bhí ansin ach tá mé sásta leis. Yeah.
Ok. Ok, so as an ochtar againn, cé mhéad Gaelgals a bhí ina múinteoir nó teagascóir ag pointe éigean, so do dara agus tríú leibhéal san áireamh anseo? As an ochtar againn. So ní bun, bun leibhéal.

No, Lucy Gach duine seachas Róisín? Yeah, ceart.
Yes! Yeah, so uh, na Frebs nó na múinteoirí bunscoile is iad Aoife, Sinéad agus Rachel and then tá Dúlra ina múinteoir meánscoile agus bhí Lucy mar múinteoir ionadaí i meánscoil. Yeah. Eh, Bhí mé féin mar teagascóir is mé ag déanamh mo máistreacht agus tá Alison agus Sinéad ag múineadh

Thosaigh an chéad duine in 2014. Yep.
Agus chríochnaigh an duine deireanach in
2020. Beagnach 21. Ah, bhí mé chun 21! Bhí sé cinn lín, tá, it's kind of a trick, cos rinne Dúlra máistreacht

Sin ceann an-dheacair. Bhí sé leis na méara a bheith le. Agus actually bhí sé cos yeah like COVID like bhí sé deacair cuimhneamh siar cathain a chríochnaigh Dúlra an máistreacht but ní raibh seach. Yeah mar tá daoine a chríochnaigh like máistreacht nó céim you know agus tá siad níl siad ach anois ag fáil na bronnadh céime do you know or so tá sé really deacair but um tá mé sásta go leor leis. Yeah, okay.
Um, Ok, déanaimis an ceann seo. Baineann sé leis an gCuallacht chomh maith. Cé mhéad de na Gaelgals a bhí mar uachtarán ar Chuallacht Cholmcille? Ní raibh mise anyway. Mise ach an oiread, so sin leid amháin duit.
Bhí Róisín mar uachtarán. Mhm. Bhí Lucy mar uachtarán.
Yeah. Agus an raibh Dúlra mar uachtarán freisin? Yeah, bhí.
Maith thú. Triúr?
Yeah.

Tá ochtar againn. Ochtar againn. Oh no, sorry, cúig, Jesus, sorry. Sorry, cúig chontae, gabh mo leithscéal. Right, well, is as Sligeach do Dúlra. Yep. Is as Bleá Cliath do Sinéad. Yeah.
Is as Bleá Cliath do Lucy. Yeah. Is as Contae Lú slash Ciarraí duitse. Níl Ciarraí san áireamh, déarfaimid Contae Lú. Ní bheidh fáilte romham ar ais sa Contae Lú. Actually, áit go mbeidh dúirt mé inniu inné trí thimpiste agus baineadh siar mé.
Oh God.

Gaillimh. Gaillimh. Agus Rachel, cé as di? Is as Baile Átha Cliath di but tá sí ina cónaí i Droichead Átha ó bhí sí like ceathair so tabhair tugaimid Baile Átha Cliath Lú. An-mhaith. Ok. Cheap mé go raibh sé seo bhí sé ceart go an ceist seo chur ag tús an rud because tá tú tar éis iad ar fad a rá. Anyways but ainmnigh ainmnigh na Gael Gals ar fad. Ok. Rachel?
Yeah.

Ar gach coicís, chomh maith le Scil ar Raidió Rí-Rá ag a hocht a chlog gach dara Céadaoin. Ach go dtí an chéad uair eile, slán go libh! Slán!